igbo bụ igbo anyị na-ekene unu anyị bịakwa na mmemme anyị nke a na-akpọ ajụjụ anyị na-ajụ ndị eze ala Igbo ọ bụ mmemme anyị ji egosi unu ka ndị Igbo ma ọ bụ ndị Igbo nwere eze ndị Igbo na-akwanyere eze ha ugwu ndị Igbo anyị ji eze anyị ndị eze anyị eme ọnụ ụbọchị tata dịka anyị si eme anyị bata na ngwuru His Royal Highness Igwe Peter Eze Ifeanyi bụ onye o doro m anya oge na-abịa na ọ ga-eji aka kọwara ụnụ ife ndị ọzọ gbasara ya mana tupu ha na-aga n'iru aga m akọrọ ụnụ onye m bụ maka na otego ụnụ fụwara m ama m na ụnụ ma onye m bụ afa m bụ maazị boniface ume ka eji nwetara ya wee mara mụ na onye otu m ibe ebe a dịka unu si mara ọ dị mma ndị igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ee aha m bụ maazị chukwunenye ọbasi dịka otu nwanne m si wee kwuo anyị abịakwa na mmemme anyị ajụjụ ndị eze mgbe anyị ji agba ndị eze ajụjụ ọnụ na-ajụ ha ihe dị iche iche na-eme n'ala Igbo na ebe ha ha bi Ee, ụbọchị nke taa anyị abịago n'ebe pụrụ iche na Abuja na-ewu ewu ee ọ ga-ejizi ọnụ ya ugbu a wee gwa anyị aha ndị nke anyị chefuru maka a na-asị horse's mouth anyị jizie ntị anyị wee nụzie n'ọnụ horse ọ wụkwa na anyị na-akpọ igwe anyị horse igwe igwe igwe biko welie welie welie welie igwe igwe ọ ga-adịrị gị na mma anyị bịara na be gị nwanne m nwoke kpọtụrụ aha gị n'olu nkenke ị ga-ejizi ọnụ gị ugbu a gwa ndị Igbo aha gị gwazie ha ihe a na-etu gị na ihe ndị ọzọ dị iche iche anwụchula Igbo kwenu Igbo kwenu cabinet kwezuonu obi dị m anwụrị taa anyị na-akọwa maka ndị Igbo wee na-asị na afa m bụ His Royal Highness Igwe Peter Eze Ifeanyi Eze Igbo na Yerima Nchada Sarkin Yaki of Zuba Kingdom
hmm. Hmm. anyị anụgo ya mana ọ dị ka e nwere afa e ji mara gị na ndịda ah, eziokwu ọmụwa na ikwu ya ka onye ọbụla aghọta ya mhm. so na ụnụ bụ unu anyị ya mee um, ihe m chiri na be anyị bụ opi opi nsụka ị bata na opi nsụka abụ m onye isi amụlọ ogbozara opi n'otu aka ahụ unu ga-afụ m n'aka o nwere ife m ji iji gosi na e chiri m n'ụlọ pụta mhm. ọnya ihe anyị na-eme ọ mụ bụ asogwa ugwu n'isi amụlọ ogbozara opi ọ dị mma ọ dị mma igwe ekene m gị ekene ekene ọ bụrụ na ndị be anyị ndị be anyị na-ekwu asị na ọ gbọrọ ife ewu na-eri mana ọ bụrụ na ọ na-anyụ nsị igwe biko mgbe ị na-ekwu okwu o nwere ka i si kpọtụ afa obodo mana mụ amarọ ma ọ bụ obodo a mụrụ gị na ya biko ndị Igbo chọrọ ịma afa obodo gị ebe i si pụta ebe Abuja
abụ m onye opi agụ ị pụta na opi e nwere opi agụ nwee opi ụnọ mhm. a mụrụ m na opi agụ eje my primary school na opi agụ bịa jee secondary school na opi ụnọ that is opi high school ọ dị mma ya bụ unu nwere opi agụ nwee opi ụnọ ọ dị mma ị ma na agụ na ụnọ bụ ofe ịghọta
ọ dị mma tupu anyị agbapụ ihe anyị bịara ọsọ ọ ga-adịkwa mma maka i lee anya ị ga-ahụ ka ọ kpọkọrọ na ebe a ma ihe juchara ebe a anyị ga-amatanụ ma igwe anyị bịara na be ya ọ ga-asịkwa anyị nnọọ so ọ bụ maka ndị be anyị na-asị deje nụ nnọọ ala nụ Ee, igwe ị ga-eme n'otu oche
ọ ihe ziri ezi Ee. na anyị ga-awapụ ọjị anyị ga-awapụ ọjị biko um, ka anyị nye Chineke otuto anyị na-ekpe n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ anyị sị na ọ ga-adịrị naijiria na mma ọ ga-adịkwara igbo bụ igbo na mma ise ọ ga-adịkwara anyị nwa ndị igbo bi na abụja na mma ise anyị na-agọ ọjị a wee na-asị ya dịrị nwoke mma ya dịrị nwaanyị mma anyị na-asị nke onye jibiri ya akọ na ya anyị na-asị ọ bịara igbu anyị ya gbuo onwe ya anyị na-agọ ọjị a wee na-asị na ụmụnne anyị ndị bịara na kingdom a na ụkwụ ọma ha ji wee bịa na kingdom a ka anyị ga-eji wee naa wee na-asị na ọ ga-adịrị Igbo na mma ọ ga-adịkwara Naijiria na mma ọjị a nụnwa chere anyị n'iru ọkwa na omenala Igbo ka anyị na-eme hmm. ọjị anyị ga-ata ya tata ya ndụ ọjị a anyị ga-ata ya tata ahụ isi ike ọjị anyị ga-ata ya tata ogologo ndụ si n'aha nwa Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị nwanne ị fugo ihe dị iche ị ma o nwe ihe dị iche na kapta bi na ọkpa ehi ihe dị iche kịta ọ gbakwara na ịtọ anyị ga-atọ a ga n'ogologo ndụ hmm. igwe na ngwa i were nke gị nne i were aka ọjị hmm. ma tupu m ewere ọjị ruo ụlọ o kwuo ebe otu na hmm. anyị were otu maka ọjị ruo ụlọ
mana ọ dịkwa ka nke a wetara mbọsị ị tara ya sị ọ dị egwu
ọjị akara aka ọ nke a gosi na abịa na anyị batara na obi eze ọ dị mma Igbo bụ Igbo dịka mmemme anyị na-eme ka anyị si akọwatara unu igwe akọwagoro anyị ebe o si wee pụta iji gosi unu na o nwere ebe o si pụta ị mara nnụnụ ọbụla kụrụ nwere ebe ọ na-asụ isi ya mere igwe nwere ebe o si pụta gwakwa anyị ebe ọ ya wee mechakwa ọ narụkwa ha bụ Opi Nsụka ọ dị mma igwe biko e nwere ajụjụ ndị ọzọ anyị kwesịrị ịjụ gị mana ọ dị m ka nwanne m nwoke were ka ọ gị ya-amalite ya bụ ajụjụ ọ dị mma
ọ bụzi asịrị na e chigo gị eze obodo a mana ọ bụ ị ga-echetara ndị Igbo ma ọ bụkwa kọọrọ ndị Igbo mgbe e chiri gị ndị obodo a lecha anya sị ọ gịnwa ka agbada a ga-eme gị ka etosi ndewo nnọọ ajụjụ dị mma na mgbe e ji wee chi m eze n'obodo a bụ 2016 on April 22 2016 ya mgbe e ji wee chi m eze n'obodo a ọ dị mma daalụ Em, dịka m si jụọ na mbụ a sị m o nwere ọkwa ndị ọzọ iji ma echichi ndị ọzọ echiri gị tupu wee chie gị igwe ị nwere ike kọwatara anyị ka o si wee gaa
ajụjụ dị mma echichi echi m ebuka echichi echi m ebuka nke izizi echi m echi na kaduna As early as 2008. echi m echi as a chief. Ọgịnịdị. Chief Ozuome
One na Kaduna. M si Kaduna bịa n'anụ ụlọ n'opi ụlọ ewee chie m as Ọgbugbu n'ise mere Ọgbọzara Opi. Ọgịnị.
Ọ ihe m ji wee jiri ha ojinaka m ji n'aka. na Zuba nke anyị nọ na ya before m echi eze echi m chief Isi ya. na Zuba Kingdom Efugo ya n'elu. as chief Ozuome one na Zuba Ọ bụ egusi- echichaa m nke ahụ egusi ịgbaga wee bịaza wee chizie m eze ihe na-akọwara anyị ọha na eze ndị igbo ka unu ghọta na otego ọ gbawara egusi hmm? egusi ya otego agbawara ya o bidoro Kaduna gbawa egusi gbatago ebe a ebe ebere ezi ya agbara m egusi nta biko ịma na dịka nwanne m si wee jụọ ajụjụ juru anyị ọnụ anyị ga-ajụ gị mana tupu anyị na-aga n'iru biko onye eze anyị ga-eje ka anyị zụrụ otu nwa obere afịa hmm. eh, ndị Igbo anyị ga-aga ga-akwacha akpịrị eh, gaga nwee obere ezumike eh, anyị chigata azụ anyị agbapụkwa ya ọsọ ka onye eze anyị nwekwa ezumike ọ bụ na anyị chigata azụ anyị agbapụ ya ọsọ onye emetụkwala igwe onyonyo ya aka
malite tinye ya ka anyị ga-akwacha akpịrị anyị na-echigata azụ ọdọ egwu ndị igbo na-agụ ajọ egwu ndị igbo na-akụ ajọ nkwa mmanya ndị igbo na-atọ ajọ ụtọ ekike ndị igbo ma na ọ bụ sọ mma oriri ndị igbo ma na ọ na-atọ ụtọ omenala igbo na-atọwa m ntị

obodo ọbụla ị gara ndị igbo dị oke mkpa a sị na nchọla ego ma ndị ugwu jụrụ abụja rapụ dị ka ịlaba ndị ugwu na-asị mba